ndọba anyị la ulu dụ ihe anyị dụ ihe onye ọbụla kwete ka eshi la anyị adụ ihe anyị dụ ihe m weta vidiyo ka akụzigboro ulu ka ulu nshi ulu nshi alọba ji ulu la ji ulu alọba la ọfụma ashị m ulu tụsa vidiyo a ulu ajụ ulu lụ ha nak mhm. onye ọbụla ekwete atụsaba nka tụsaba nka tụsaba ekeke ya aghọgbu ee ka ị ya aghọgbu ashị nka ngwa ulu shi ulu ihe nwata nwoke la mmerụ ụmụ nwanyị ndị ụfọdụ alụ ha dị ime ji ha kpọọ ha ha shi eleela ha chọhụ nga la ha dị ime wụrụkwa ịlụ hụtala ụfọdụ mgbe eshi ji ụwa la nwaanyị nlọla iro la shi yes ị la-aghọta ịdụ ime imeela imewa afọ ịhụgolo ụmụ nwaanyị ndị ahụ ndị ka ime ọ la-akwa iko o nwere nke ime mfụrụ ọnya ka nshi ka o nwekwa ezigbo ihe ụmụ nwaanyị m mụtara n'ihe ma ụmụ nwoke ka ọ ghara ịwụ sọsọ ajọ ihe ya nwee ihe ọma ị mụtara n'ime tụsara m lụ vidiyo la ihe nji wee ọ la-ekwu maka ihe wụ la e nwere ụmụ nwaanyị ndị nso eme ji ha ala ala aga la iro nwere ụmụ nwoke alụ ihe ọsụsụ kwa gwunye inyi 100 times ọ ma ala aga la iro umere ole ọ sọrọ ụgwọ onye ịnya ọ ma ala aga la iro o mekecha staịlụ niile iya iya iya emekecha staịlụ niile ọ ma ọ ma shi ntịrị nya aga kpasuo chineke iwe ntịrị nya afụ iro kpasuo chineke iwe ọ wụrụ la i so la ndị ụmụ nwoke mbụla otele nlọla iro ọ wụ la ige na nke a ya ezughị ike marakwa la ọpịpịa ọpịpịa chineke mma la-ekwu okwu onye asịrakwa m nji ihe m ji ekwu maka vidiyo la maka vidiyo la awawa into 400 lee ri now la alaba obu la-agbawa m ụfọdụ ụmụ nwaanyị nlọla ji ekwehe ji ya metụ ha aka onye ime mgbe niile ịghọ virgin mgbe niile ịghọ virgin ihe ekwe ji metụ ha aka la ọmụlọ iwuru riri rizọtụ ji wụ nji afụlụ iri ọla afụlụ iri echelele gị chọghị ịma ịsụchi ike sụchichie nchi ike sụchie ma nchi ihe adụ ha fụta ụfọdụ ụfọdụ ele shipụ saa ahụ meghe otele ụsa asa nwata nwoke lọta katushi ọgbafu njọ a dụkwa ule isi ị bịarakwa ka ha achị ee nke nke nke elu ọgwụ ụmụ nwoke niile la laik ngala iro ụfọdụ ụwa ụmụ nwaanyị la achụfụ ha ụfọdụ ụwa ụmụ nwoke ụfọdụ ihe ọ sọrọ gụ mee ụmụ nwoke la ụlọ ala alụ ihe nchi ụlọ wo nchi gọm ihe ọ sọrọ gụ mee ịchọ ka igosi nwunye ụlọ nwaanyị e, ụmụ nwaanyị ndị nọ la iro la ashị yes ihe ọjọọ m chọrọ ịshị ụmụ nwoke ndị mma laik ha la eme ihe ele rekọd ilesi o le eme ya o le elele o le eme ya o le elele ụlọ ahụgo ụlọ nwere ike laghachi ele nke nwata nwoke nke foonu nwekwara ike mebie ashị m la otele mma afụta ashịwa ka ka nkụ foonu nwere ike imebi emebi e, e, e, ihe enweghị ka isi emeji onweghị ihe iyi eme ọnya wụla otele gola nwunye wa abaala mbara maka na ihe m ji ekwu iwu ị wụrụ onye mmemme i le eme i le elele n'ọhịa i le elele i le enwe moral ole emekwa ọjọ nne ọ dabaghakwa ọ wụ ihe niile nọ la agbụrụ ọhụụ anyị la ka ihe eme kasị nye nwee ndị i mehọrọ nye nwee ndị ị ya ashị la ndo nke la mmemme ehe ulelalụ ihe m na-ekwu makala mgbe ọbụla nle- m ketere ihe mmemme ihe m- ihe mmerụ hai keke iwuru ike nga nji ka nwunye nshi efili nwata nwaanyị a ọlaala hmm? ikelele ukele ọhala ọ lakwala ụmụ ahụ ọ mụrụ hala aba ahụ ele ahụ ai o nwere ihe mma ahịa ahụ mmejite ewu jiri m ewu jiri m tụkpakwa ahụ maka gụ nke nwa akafọta ha maka ojekwa ịfụta ee